Ar an gcéad dul síos beidh mé ag caint faoin Choinbhinsiún Bunreachtúla. Bhunaíodh an Coinbhinsiún Bunreachtúla i 2012 ar an chéad lá de mhí na Nollag agus beidh sé ar siúl ar feadh bliana amháin. Bhuail siad le chéile den chéad uair ar an gcéad lá de mhí na Nollag chun plé a dhéanamh ar leasuithe atá molta ar Bhunreacht na hÉireann. Tá 100 bhall den ghrúpa sin, cathaoirleach amháin, Tom Arnold, tar éis é sin tá fiche is a naoi bhall den Oireachtas, ceithre ball ón pholachtaíocht i dtuaisceart na hÉireann agus tar éis é sin tá seasca is a sé saoránaigh na hÉireann a bhí roghnaithe go randamach. So beidh siad ag bualadh le chéile ocht n-uaire in aghaidh an bhliain ar fad chun phlé a dhéanamh ar na leasuithe sin. Tugann an Coinbhinsiún Bunreachtúla deis do shaoránaigh na hÉireann bheith a bhfad níos compórdaí agus suim níos mó a spreagadh i pholachtaíocht chomh maith mar bíonn an bhunreachtúil, bíonn an Coinbhinsiún Bunreachtúil, tá sé saghas céim difriúil a thógaint ón rialtas, tá sé scaipthe amach, níos scaipthe amach ón rialtas agus beidh daoine á phlé na rudaí sin, just gnáth saoránaigh na hÉireann agus ag. phlé a cuid tuairimí agus a cuid moltaí chomh maith ag stáitse mhóra So, an agenda a mbeidh ar siúl ag an Choinbhinsiún Bunreachtúla, beidh sé nó seacht mhórphointí á phlé acu. Ar an gcéad dul síos, nó tá sé sin déanta cheana féin an mhí seo caite, bhí siad ag plé an téarma uachtaránachta a athrú ón seacht mbliana go dtí cúig mbliana agus b'fhéidir é a eagrú ag an am céanna ná na toghcháin áitiúil agus na toghcháin Eorpach chomh maith. Ar an dara dul síos, an aois vótála a athrú ón 18 mbliana d'aois go dtí aois eile, b'fhéidir 17 mbliana d'aois nó 16 bhliana d'aois, mar beidh na daoine sin fós sa scoil agus beidh sé níos éasca iad a eagrú agus iad a spreagadh chun vótáil ag an am céanna. Ar an tríú dul síos, athbhreithniú a dhéanamh ar an gcóras toghchnach atá ag an Dáil, Ar an ceathrú dul síos, deis a thabhairt do shaoránaigh nach bhfuil fós ina cónaí in Éirinn, ina cónaí san Astráil nó san Eoraip nó fiú i Meiriceá, vóta a chaitheamh i dtoghchán uachtaránachta i ambasáid na hÉireann in áiteanna eile, nó in áiteanna eile i dtíortha eile chomh maith. Ar an cúigiú dul síos, soláthar a chur i bhfeidhm do phósadh den ghnéas céanna agus beidh mé ag caint faoi sin níos déanaí chomh maith. Tar éis é sin leasú a dhéanamh ar Airteagal 41.2 agus bíonn sé sin ag caint faoi an post atá ag mná agus iad ag fanacht sa teaghlach gan iad a bheith sa todhchaí. Tá sé sin an-chonspóideach faoi láthair mar ceapann daoine, 'Ó tá sé sin seanfhaiseanta agus Níl na mná fós ag fanacht sa teach agus iad ag obair, tá siad amach, tá siad in oifig nó tá siad i mbanc nó in áit éigin difriúil, ach tá sé tábhachtach an stádas sin a choimeád agus chun aitheantas ceart a thug do mná ag an am céanna. Tar éis é sin, mná a spreagadh chun páirt a ghlacadh i pholaitíocht. Tá i bhfad níos mó fir ag glacadh páirt i cúrsaí polaitíochta faoi láthair seachas na mná, agus tá an rialtas ag iarraidh mná a spreagadh chun páirt a ghlacadh sa saol polaitíochta chomh maith, agus an ceann deireanach ná deireadh a chur leis an gcoincheap 'blasphemy' atá le sonrú sa Bhunreacht. Is cion atá ann agus tá siad ag iarraidh deireadh a chur leis an gcion sin. So, an chéad mhórphointe a bheidh á phlé agam ná an aois vótála. So, bhí siad ag caint faoi sin an mhí seo caite agus bheartaigh siad, so, beidh reifreann ar siúl, tar éis tar éis an bhliain sin faoin an aois vótála a ísliú. So bhí cruinniú ag an Coinbhinsiún Bunreachtúla chun an aois sin agus an téarma uachtaránachta a phlé. Now níl aon powerpoint agam so beidh mé ag léamh amach na staitisticí. So maidir leis an aois vótála a athrú, bhí 52 i bhfabhar an aois vótála a athrú ach Bhí 47 i gcoinne an aois vótála a athrú, so bhí sé sin deacair chun tuairimí a fháil amach, ní raibh ach trí triúr i gcoinne nó i bhfabhar sin an difríocht sin a phlé, so tá sé deacair reifreann a chur, ní raibh ann ach 100 daoine, so is kind of slice beag den muintir na hÉireann atá le feiceáil, ach tá sé chomh gearr, tá sé difriúil, tá sé Tá sé deacair tuairimí a fháil amach ó na staitisticí seo. Maidir leis an aois a athrú, bhí tríocha is a naoi faoin gcéad ag iarraidh an aois a athrú chun vótáil a chaitheamh go dtí seacht mbliana déag d'aois agus bhí daichead is a hocht faoin gcéad ag iarraidh é a athrú go dtí sé bhliana déag d'aois. Aois an duine a athrú, na daoine a mbeidh ag iarraidh bheith mar Uachtarán. Faoi láthair, ceapaim go gcaithfidh tú a bheith, nó tá difríocht, níl 'fhios agam an bhfuil 'fhios agaibhse, tá difríocht idir an leagan Gaeilge sa Bhunreacht seo agus an leagan Béarla. So, mar is eol dúinn, tá an superiority ag an leagan Gaeilge. So, deireann siad go gcaithfidh tú bheith níos sine nó caithfidh go bhfuil tríocha is a cúig bhliain agat so nuair atá tú sa tríocha nuair atá sé sin agat caithfidh go bhfuil tú tríocha is a cúig agus tar éis sé sin agus sa leagan Béarla deireann siad have reached their thirty-fifth year so rud difriúil atá ann ach Ní raibh difríocht againn fós mar, mar is eol daoibh, tá na hUachtaráin go léir i bhfad níos sine ná é sin. Maidir leis an aois sin a athrú, bhí daichead is a cúig i bhfabhar an aois a athrú, é a ísliú, agus bhí caoga is a haon i gcoinne an aois sin a athrú. So, mar a feictear arís, tá sé deacair tuairimí a fháil amach. Ní raibh ach ochtar, bhí cúpla daoine nach raibh cinnte cén aois a athrú. Níl ach duine amháin nó beirt ar taobh an difríocht atá le sonrú. Maidir sin, cad a dúirt an cathaoirleach Tom Arnold, a bhí ag obair chomh maith le Concern roimhe sin, agus dúirt sé, Is vóta mian le tromlach beag, agus tá sé deacair tuairimí a fháil ón ghrúpa sin, b'fhéidir go raibh siad tar éis a dtuairimí a athrú tar éis na experts a fháil agus tar éis na pointí ar fad a fháil amach. So beidh ar an rialtas reifreann nó fiú vóta a dhéanamh chun tuairimí phobal na hÉireann a fháil amach. Ar an dara dul síos, beidh mé ag caint faoin rud suimiúil pósadh den cúpla gnéis, cúpla den chomhghnéis, gabh mo leithscéal, agus cearta a thabhairt do na daoine sin chun a bheith pósta. Is rud an-suimiúil é seo agus mar a feictear, mar a feictear i suirbhé vótála le déanaí, tá 73% de mhuintir na hÉireann i bhfábhar an ceart a thabhairt do cúpla de comhghnéis bheith pósta. Deireann Marriage Equality Ireland go dtugann an Coinbhinsiún Bunreachtúla seans do daoine a dtuairimí a phlé agus a gcuid mian a chur amach agus cur i láthair chun seans a fháil chun an ceart sin a bheith acu. Mar a dúirt JM Kelly sa leabhar The Irish Constitution, ní doiciméad é an bhunreacht atá 'frozen' nó atá ag fanacht in áit éigin i míle naoi gcéad tríocha is a seacht mar a feictear anseo, is doiciméad beo é atá ag athrú chun tuairimí na muintir na linne seo a thaispeáint. So b'fhéidir fiche bhliain ó shin ní raibh daoine ag iarraidh cúpla den chomhghnéis a bheith pósta ach faoi láthair tá tuairimí difriúil ag daoine éigin agus feictear é sin le rudaí difriúil chomh maith, b'fhéidir le bean I don't know 50 bhliain ó shin ní raibh siad ag iarraidh, ní raibh an stádas céanna aici sa saol phoiblí ach faoi láthair tá i bhfad níos mó mná amach, iad ag obair chomh maith leis na fir is chomh maith leis sin. Tá fístéip suimiúil agus bhíos ag gaire agus mé ag féachaint ar an fístéip sin. Tá sé cruthaithe ag Marriage Ireland agus tá siad ag iarraidh comparáid a dhéanamh idir cúpla den ghnéas difriúil, so bean agus bean agus fear agus then cúpla den chomhghnéis, so beirt mná nó beirt fhir chomh maith. Agus sa fístéip sin feiceann tú fear, John, nó Jim an t-ainm atá air, agus tá sé ag siúl timpeall na hÉireann ag cur cnag ar an doras agus ceist a chur, an bhfuil cead agam Sinéad a phósadh? Can I marry Sinead? Agus deireann gach duine, sea, yeah, tá cead agat. Agus ar dtús ceapann tú, ó, tá sé ag dul go dtí athair Shinéad chun ceist a chur, agus ansin máthair Shinéad. Ach ní hé sin, tá sé just ag siúl timpeall chun ceist a chur, an bhfuil cead agam Sinéad a phósadh? Agus ceapann tú tar éis an rud sin a feiceáil, tá sé sin chomh seafaideach, cén fáth go gcaithfidh sé ceist a chur ar gach duine? gan Sinéad a phósadh agus ansin tuigeann tú an meon atá ag daoine so más rud é go bhfuil John ag iarraidh Sinéad a phósadh is féidir John Sinéad a phósadh mas rud é go bhfuil Sinéad ag iarraidh é sin chomh maith ach más rud é go bhfuil John ag iarraidh Seán a phósadh caithfidh vóta agus reifreann a dhéanamh chun aitheantas agus chun agreement ó gach duine in Éirinn, nó fiú níos mó ná 50% a fháil chun Seán a phósadh, ach, más rud é go bhfuil Máire ag iarraidh Sinéad a phósadh, caithfidh sí ceist a chur ar gach duine in Éirinn. Agus chuir sé mé féin ag smaoineamh, cén fáth go gcaithfidh siad an cheist sin a chur? I 2012 bhí breis agus 1,000 páirtnéireacht shibhialta in Éirinn agus ní thugann an figiúr sin san áireamh na daoine atá pósta i gCeanada nó i dtíortha eile a thugann aitheantas ceart don phósadh den chúpla comhghnéis. Sa cás Zappone a tharla i 2006 níl 'fhios agam ar chuala sibh faoi an cás Zappone, Senator Zappone atá ann agus an Dr Anne-Marie Gilligan a bhí ann agus bhí siad ag iarraidh, tá siad le chéile ar feadh breis agus tríocha bhliain agus phós siad i gCeanada beagnach deich mbliain ó shin agus tháinig siad go hÉirinn is ceapaim is as Gaillimh í an Dr Anne-Marie Gilligan agus bhí siad ag iarraidh aitheantas a fháil don phósadh sin mar tá cead i gCeanada cúpla den chomhghnéis bheith pósta agus dúirt an Breitheamh Denham atá mar príomhbhreitheamh anois, nach raibh an ceart agat aitheantas a thabhairt don phósadh sin. Now tháinig an Civil Partnership Bill isteach i 2010 agus thug an bille sin cearta do chúpla i páirtnéireacht sibhialta cosúil ach níl siad ar an leibheál céanna ag na cearta atá ag cúpla atá pósta agus níl cead, sin an rud is tábhachtaí agus tá sé sin deacair a thuiscint, cé gur féidir a bheith i bpáirtnéireacht sibhialta Níl cead ag na daoine sin bheith pósta. So más rud é go bhfuil siad i bpáirtnéireacht sibhialta, níl cead ag am ar bith a bheith pósta ag an duine céanna. Is doiciméad beo í an Bhunreacht agus tá sé deacair é a thuiscint ag na linne sin, nach bhfuil na cead ag na daoine sin, mar tá siad ar an leibhéal céanna ná gach duine eile, a bheith pósta. So, b'fhéidir go bhfeicfimid, beidh sé sin ar siúl ar an tríú lá déag, ceapaim, agus an ceathrú lá déag de mhí Árainn, an mhí seo, Aibreán an mhí seo chugainn chun a fháil amach tuairimí an ghrúpa sin agus b'fhéidir beidh reifreann ar siúl an bhliain seo chugainn, níl a fhios agam fós, agus beidh ar mhuintir na hÉireann tuairimí sin a thaispeáint. An tríú mhórphointe a bheidh á phlé agam agus rud conspóideach atá ann ná mná agus an stádas atá sa chlann sa theaghlach agus sa todhchaí acu. Now beidh an Convention Bunreachtúil ag déanamh scrúdú agus staidéar agus iad á phlé Airteagal 41.2 don Bhunreacht. Agus deireann an Airteagal sin, go sonrach, admhaíonn an Stát go dtugann an bhean don Stát, trína saol sa teaghlach, cúnamh nach bhféadfaí leas an phobail a ghnóthú dá éagmhais. Féachfaidh an Stát lena chur in áirithe nach mbeidh ar mháithreacha clainne, de dheasca uireasa, dul le saothar agus faillí a thabhairt dá chionn sin ina ndualgais sa teaghlach. So, tugann an article sin aitheantas don bhean agus an obair fíor fíorthábhachtach atá ar siúl aici agus í ag tabhairt aire do pháistí agus í ag obair sa teaghlach. Now, sa chás L i gcoinne L i dhá mhíle, i míle naoi gcéad nócha is a dó, uimhir a dó, IR seachtó is a seacht, tuigeann an Stát, de bharr an stádas agus an obair atá á dhéanamh ag an mbean sa bhaile, uaireanta, níl sí in ann dul amach ag obair. So, tá an stát ag iarraidh é a chinntiú nach gcaithfidh an bhean de, de dheasca, de, maidir le cúrsaí airgeadais, dul amach agus an teach a fhágáil agus na páistí a thabhairt go dtí áit éigin eile just ar chúrsaí airgeadais. Más rud é go bhfuil sí ag iarraidh, cinnte, tá cead aici dul amach ag obair ach ní gcaithfidh sí. Now, ní thaitníonn an article sin le gach duine, mar deireann daoine uaireanta, ó, tá sé ag iarraidh an mná, na mná ar fad ag fanacht, ag fanacht sa bhaile agus iad ag tabhairt aire do pháistí agus na fir dul amach ag obair agus teacht ar ais chun dinnéar a fháil agus bheith ag féachaint ar an teilifís. Sin cad a cheapann siad. Ach ní hé sin atá ann, agus mar a dúirt an Breitheamh Denham, beidh mé ag caint faoi Breitheamh Denham arís, nuair a deireann sí, thug sí moladh don article sin mar thugann sé aitheantas, don obair sin. Mura bhfuil an airteagal sin sa Bhunreacht, níl aon rud oifigiúil ag tabhairt aitheantas don bhean agus an obair fíorthábhachtach atá ann. Now, ceapaim, mo thuairim fhéin, ceapaim ba chóir dóibh an airteagal sin a athrú, é a leasú, gan é a thógaint amach, mar tá sé tábhachtach é a choimeád. Na linne seo, ní hé amháin na mná atá ag fanacht sa bhaile agus iad ag tabhairt aire do pháistí. Mar a dúirt an Constitutional Review Group i 2006, tá, thug siad an moladh chun gender neutral provision a chur isteach, rud éigin mar the state recognises that home and family life give society support without which the common good cannot be achieved. The state shall endeavour to support persons caring for others within the home. Níl aon rud ráite ansin faoi mná sa teach, just duine, fir chomh maith leis sin, de bharr an chúlú eacnamaíochta agus an thitim i dtionscal éigin go háirithe tionscal fir like an building agus rudaí mar sin, tá fir, i bhfad níos mó fir ag fanacht sa bhaile agus iad ag thabhairt aire do pháistí agus iad ag ag déanamh na cúraimí tí agus tá mná ag ag obair in oifig nó in áit éigin eile, agus tá sé tábhachtach an obair atá á dhéanamh ag na fir chomh maith, aitheantas a thabhairt dóibh ag an am céanna. Agus beidh sé tábhachtach é sin a athrú chun é sin a thaispeáint, gan é a thógaint amach agus rud ar bith kind of vacuum go huile is go hiomlán atá ann then. So tá sé tábhachtach é a athrú chun é a thaispeáint an difríocht atá. Mar a dúirt mé níos luaithe, is document beo é an bhunreacht, agus caithfidh tú é a scrúdú tríd tuairimí agus meon duine, muintir na hÉireann faoi láthair. So tar éis sin, beidh fir agus mná ar an leibheál céanna agus ag ag fáil aitheantas mar tá siad ag tabhairt aire agus cúram sa teach agus is gá aitheantas a thabhairt. Now faoi láthair fós níl an méid céanna mnan, mná ag obair in oifig nó in áit éigin eile i i gcomparáid le na fir. Tá. seachtó is a hocht de fir ag obair agus tá caoga is a trí de mhná ag obair in áit éigin, níl siad ag obair sa teach, tá siad ag obair in áit éigin eile chomh maith is atá siad ag obair sa teach. So tá sé an-tábhachtach an Article sin a choimeád ach é a athrú chun é sin a thaispeáint go bhfuil na fir ag déanamh obair chomh maith. Now fiú b'fhéidir nach bhfuil siad ag tabhairt aire do pháistí nó níl an mná ag tabhairt aire do pháistí ach b'fhéidir go bhfuil seanathair nó seanmháthair nó fiú máthair nó athair agus iad ag iarraidh aire a thabhairt dóibh chomh maith agus thaispeánann sé an ethos atá an rialtas ag iarraidh, caring ethos atá an rialtas ag iarraidh é aitheantas a thabhairt chuig an ethos seo agus spreagadh agus moladh a thabhairt do daoine chun é sin a dhéanamh. Beidh mé ag caint chomh maith faoin tábhachtach a mbaineann le athbhreithiúntas a dhéanamh ar an dlí. So maidir leis an convention seo, tá siad ag iarraidh, tá an rialtas ag iarraidh súil a choimeád, ar an Bunreacht agus súil a choimeád ar na rialacha ar fad atá le sonrú anso, mar níl fhios agam an raibh duine ar bith ag féachaint ar suíomh mar stupid old laws, rud éigin mar is féidir to shoot an Englishman at twelve o'clock from the eastern tower, rud éigin mar sin. So tá siad ag iarraidh fáil réidh le rudaí mar sin agus a fháil amach an bhfuil gach duine sásta le na rudaí sin. So beidh mé ag caint faoi COLR, an Cork Online Law Review agus táim mar eagarthóir don litreacha don eagarthóir i mbliana agus tá sé an-tábhachtach chun tuairimí a fháil amach agus chun sórt platform beo a choimeád don súil a choimeád ar dlíthe agus súil a choimeád ar an phróiseas atá ar siúl in Éirinn inniu. So maidir le ar feadh cúpla mhí b'fhéidir ag caint faoi ginmhilleadh nó an stádas stádas mná sa theaghlach daoine ag caint faoi an cás, níl a fhios agam an raibh daoine ag féachaint ar an cás faoin euthanasia agus an ceart chun bás a bheith agat ag an am céanna. So bíonn sé tábhachtach na mionphointí seo a scrúdú agus chun súil a choimeád an bhfuil siad sin ag an leibhéal céanna. nó na pointí atá le sonrú sa Bhunreacht. Bíonn scrúdú á dhéanamh ag an Constitution Review Group chomh maith agus iad ag féachaint ar airteagal áirithe so b'fhéidir i mbliana bheidh siad ag scrúdú an airteagal faoi an cheart chun Gaeilge a labhairt sa chúirt. Mar atá a fhios agaibhse ar fad, tá sé deacair Gaeilge uaireanta a úsáid i gcomhthéacs dlí agus chun na rialacha ar fad a fháil i nGaeilge chomh maith nó bheidh siad ag caint faoi an ceart chun ceart chun an mbeo gan breith chun an beatha chomh maith nó na rudaí tábhachtach agus atá topaiciúil faoi láthair chomh maith. So bíonn sé an-tábhachtach chun a bheith ag súil an t-am ar fad ar an mBunreacht, ar dhlíthe, An bhfuil siad ceart go leor? An bhfuil siad ag dul leis an tuairim atá ag muintir na hÉireann faoi láthair? So, ag an deireadh, just ba mhaith liom a rá go bhfuil sé chomh thábhachtach le saoránaigh na hÉireann súil a choimeád ar chearta agus an bhfuil siad sásta, an bhfuil mé sásta nach bhfuil cead ag John Seán a phósadh? An bhfuil mé sásta go bhfuil sé ceart go leor aitheantas a thabhairt d'fhear chomh maith le bean agus iad ag thabhairt aire sa bhaile, nó rudaí eile chomh maith, an bhfuil mé sásta, an gceapann mé cad a cheapann tú, chun páirt a ghlacadh i saol polachtaíochta chomh maith. So, sin deireadh leis an caint atá agam, má tá ceisteanna ag duine ar bith, bím sásta.